ụmụ igbo bịakenenụ ka anyị kwurịa maka okwu a dị oke mkpa na-efegharị n'efere mba ụwa unu ama na naijiria erugo to the extent bụ a na-egbuzi ndị kpọrọ onwe ha military ndị naijiria na-ezo ya na-ezokpo ya o nwee ihe mere of recent chere ka m gbaa unu okwu n'eze ndị iswap gburu nigerian military 200 you will not believe it ha gburu Nigerian military 200 ndị Nigerian military agawa n'iru wee kpuchie ya but unfortunately nwa nwa nwa nwa ndị ISWAP ebupụta ya gbaa n'ihu anyanwụ Chineke na ndị ISWAP bụzi ihe ji aka ha wee leak secret si na ha gburu Nigerian military 200 and ka ha leakiri the secret ndị mmadụ ebuwezie ya ndị Nigerian military achụwazi ndị ahụ na-ebuzi the news up and down kedu ihe ha ji eburu the news like ha chọziri ị na-ezokpo ya na-ezochi ya na-ezochi ya ka enwekwala onye ma na a na-egbuzi military ụmụ Igbo nwanne m onye etinyekwana isi ahụrụ m vidiyo the governor of Edo steeti pụtara na-eti ndị youth ndị edo steeti ngwa bịa joinwanụ military kedu ihe unu na-eche bịa joinwanụ military the pay is good this one is that a ga-enyeju unu afọ ọ bụgodiri na ọ wụ garri ka ị na-aṅụ n'ụlọ nne na nna gị nọdịa stay there and be drinking it baa na street ọ bụrụ irewe pure water rewe pure water ị na-enweta 1000 every day ị kakwa onye military mma ị na-enweta 2000 ị kakwa ha mma na-eriju afọ ọ kakwara gị mma ị na-ahụ ụmụnne gị n'anya ọcha n'udo na mkpụrụ obi good health good mind you be relaxed ị gacha lụtara onwe gị gaa saa ahụ sapụ onwe gị kpọlọkpọlọ dị mma n'anya than ndị military enye gị ofe gbara ụka ofe anụ na-anọ ya n'ime o nwee ike ọ wụrụ ee eh, ọgbọnọ e dosiri for 100 years ago ka ha ga-agaga fifta n'ebe ha fire ya n'akụkụ ụlọ bịa were shiere unu nri nri nkịta na-agaghị erinwu ihe just nọ ahụrụ m that vidio ụjọ tụwa m si ee eh, o rugo to this extent because of m ga-asị ọ wụ pride if tinubu will shy away from pride

Ex-president of Nigeria, Muhammadu Buhari, was once in that particular space. O nwere that particular privilege to rearrange things that have scattered n'ime Nigeria mana o kwechiri because of pride because of na ọ na-elosoro one man from eh, ugwu awụsa anya ndị fulani o kwechiri kama ka ọ ga-ekwe ka e divide ya naijiria na ọ kakwa mma na ihe dị iche adị maazị nnamdị kanụ wee gwa ya sị ọkwa ịhụrụ ihe anyị si n'ihe dị ishi adị ishi gị ga-abanye na ya n'ụbọchị taa kedu ebe ọ nọ ọ laala mmụọ asịghị m na enweghị onye ga onye na-agaghị anwụ nụ. mana enweghị egwu onye emezie ndụ ya emezi ọ na-anwụgodi o nwee udo mkpụrụ obi ma ndị nke dị ndụ a na-eto ya aha ya dị everywhere of good mana nke a wụ ọ nwụrụ onye ọbụla akpụ ya n'ọnụ na ọwụ worst president ọwụ nke a, ọwụ nke ọzọ a na-akọ ya tinubu azọrọkwala esorokwukwa that same nzọmụkwụ kịta ihe a na-emezi wee gbucha ndị military so that ndị youth enwe ike ba unu amaghị ihe na-eme so that ndị youth enwe ike batawa but is not going to work ọ gaghị eme nata never ndị igbo gbawakwanụ ha gburu 200 nke m na-agwa gị abụọkwa na ekwuru ndị iswap na onwe ya ndị a na-egbu mmadụ ndị a na-ebu egbe ndị a na-ebu egbe akwụgharị na-ewepụ ndụ mmadụ n'ike ha gburu 200 ndị naijiria military gbuchaa ha naijiria military ezokpoo ya mee ka enwekwana onye ei ihe a bụkwa ụmụ ndị mmadụ mee ka ezokpo ya ka enwekwana onye ga-anụ ya because ha achọghọzi ka e nwere ihe ọbụla naijiria na-eme na-apụta na social media again they don't want it again ha chọziri ihe ọbụla merenụ ka ezochie ya ka enwekwala onye ga-ama ka ha continue na-eme mpụ na arụ ihe ha chọrọ but unfortunately nwa nwa nwa ndị kedu aha ya ndị iswap wee sị ọ gịnị dị ọ gịnị dị ọ na anyị nwa ka ị chọrọ izo ya ee ngwanụ ha bupụta ya n'efere mba ụwa bịa gbaa ya n'efere mba ụwa with ihe onyonyo wee bupụta ya sị na ha gburu 200 200 military men military personnels egbuo ha karakpum karakpum karakpum ha niile wụsara ka ụgụ lara ahịa laa forever and ever nke ha agagokwa a na-ekwukwa na a na-egbu ha everyday na ha ezughọzi ezu ndị nke a manage-iri amanage ka nọ na that place a ka na-egbukwa ha ihe ha na-achọzi kịta wụ ka ha tinyewe anya n'ebe ndị igbo nọ ha emego elu ma ala enweghị onye chọrọ ịbịa join military iwe na ọnụma na-ekwozi ha ha nwa anwa ahụ ebe anyị mere vidio sị onye ajoinkwala military ga-ahụ ha na-akpọ gị na fon onye ka akpọ gị onye ka akpọchi ọ bụrụ na tinubu ga-ewepụ pride if tinubu can be able to be bold enough to remove pride and ego and listen to Maazị Nnamdi Kanu and come to terms with Maazị Nnamdi Kanu the history will never forget tinubu

on social media on radio biafra he was screaming on top of his voices unu ga-egbuchakwa ndị kristian unu ga-egbuchakwa ndị naijiria ndị iswap unu na-akpọpụta na naijiria ha ga-egbuchikwa ndị military ha ga-egbuchikwa obodo a ga-adịkwa worse than somalia lekwa ihe unu na-eme na-eti na-akpọku ndị nigerian gọọmenti ọ bụrụ arụ ya wee mee unu niile si na ọ wụ arụ ka maazị Nnamdị Kanụ mere ọtụtụ ndị ha pụta kịta ha na-ayị ya tigharịa ọnụ si na maazị Nnamdị Kanụ ee eh, that a kpọrọ ya dangerous man because of na ọ gwara gị eziokwu ee eh? maka na ọ gwara gị eziokwu a hụ onye kwuru eziokwu a sị ka e jide ya zọgbuo ya sọsọ na naijiria wụ ebe ị pụta kwuo eziokwu a sị ka e tigbuo gị zọgbuo gị hei unu a na-anụkwa nke a this one shock me 200 military personnel gone just like that one day one night one day piu nke ha agaa ọ bụrụ na e nwegodiri onye ị na-ahụhụ n'anya nọ gị n'akụkụ mana ọ na-achọ ije banye military biko jee rịọ ya biko si ya abanyekwana Nigerian military ma ọ kwanụ polisi ma ọ gịnị ọ na ha ahụhụ ebe a na-arụcha ihe na e, e, ebe a na-arụcha ma ndị nke na-arụ ụzọ ma ndị nke na-eme ihe dị mma ha ga-etinye unu military ebe unu ga-aga ka e were isi unu were mere mere ofe ahụziri m na ihe na na this eh, bandit ndị a na-egbu ndị mmadụ na ha na-atazi mmadụ ha na-atazi mmadụ ha gbucha ha ataa ha ahụọ onye ahụ n'ọkụ naijiria chineke nna m chineke nna ahụtụbekwa m na naijiria ka a na-atazi mmadụ ndị bandit were egbe gbakpuo mmadụ kakpum ha bịa yawa ya afọ were ya nya l'ọkụ nyacha onye ahụ ọkụ na-akpagharị ya dịka ọ bụ ofe a kpagharịcha ha ewere mma na-ebere ya la-ata nke a ahụrụ m ya n'ihu anya m koro koro koro i watch the video ọ bụghị ihe a na-epost na Facebook maka Mark Zucker ha ewere mma na-ebere mmadụ na-ata ha hụọ ya n'ọkụ mmadụ ibe gị gaa nụrụ n'ilu taa ndị bandit ewere mma chabiri aka na-ata ya karakụ karakụ karakụ

ụmụnne m ụmụ igbo nke unu bụ ihe m ma nke unu kacha m mkpa onye tinyekwa n'isi ọ kara gị mma na ị bugharịwara mbugharị ahịa na road ị gacha gị alaara onwe gị sapụ ahụ ọ kara gị mma than na ị gara gaa joinia naijiria military ị banye naijiria military nke gị agwụla your own is gone chefuo maka famili gị I'm telling you 200 people 200 ọ bụ ntakịrị ihe 200 mgbe nwatakịrị bịa toga toga toga toga toga tocha gacha school bịa banye military a bịa wepụ ya ndụ ya n'ike o mebeghị ihe o ji pụta ụwa ọ bụghị arụ hmm. ihe niile maazị kwuru na Naịjirịa ihe niile o kwuru all his broadcast everyday ka mmụọ ihe niile o kwuru from beginning to the end everyday ka mmụọ na-eme ndewo ụmụnne m ya gaziere unu bye